onye ọbụla naghị na-alaiki gị kpọrọ gị blọkụọ ya agbakwala otele gị mara gị na WhatsApp ihe ọ sọkwara nwoke nye gị n'ụwa ọkwa ị hụrụ ikpu gị ikpu gị anwakwala anwa ga-ejighị ya ị hụrụ ndị n'obodo oyibo anwakwala anwa ga-agbara ha ya na WhatsApp onye dị serious bịa onye dere nọmba m ga-akụ gị blocking blocking ị na-aga like now m ga-akụ gị blocking ị na-aga like now ị bịara ga-ede nọmba na comment section ị nụ ihe na-agwa gị na
ụtọrọ ọcha kwenu ihe m kwue na a na-anwakwala anwa ị mara that na gị nwa ihe ikwu abịaga for interview nwoke kpọọ gị gị nawa ego iji eme business ego iji ebupụta ahịa nọkwara onwe gị nọkwara onwe gị ị chọọ di nke na nwoke kpa nkata ya wụrụ nkata di ka unu kpaga mewere na aka nnụnụ nnụnụ fefuru efe achịghị anụ ọka wụọ gị tọchaghọ ezigbo ọcha bịara nga atakochi enyere m ara mbụ ị bịara nga achịga ọchị Chineke agba gị ọkụ ya mbụ gị bịa nga
abịa m ka m mata whether m ma chọta di na your platform m na-eso gị for a very long time sir m chọrọ ime gị interview interview ka m ga-eme gị before di enye nwebe m di interview ka ị bịara ị bịara for interview yes sir abịa m for interview were phone gị dewe n'ala gị bili ọtọ laa azụ

i yi n'ime ọ wụ jean ka ọ wụ knicker ọmụwa hmm. eyi m tight na gown m dị short na so eyi m tight a na-eyi pant yirikwe tight ahụ akwụ ya eyi m pant eyi m sọsọ tight maka ike m izi ị gaa gbanyụọ fan ahụ
Fan adịrọ on. Aha gị?
Afa m bụ Nkem Anyafulugo.
Ị lụọla di?
Mba, alụbe m di. Ị mụọla nwa? Mba, amụbe m nwa.
Ị wụ onye ebee?
Abụ m onye Anambra steeti. Ebee na Anambra?
Onye Ihiala. Gịnị kọgakwanụ gị arụ ọ dị gị isi mgbaka nwere ụkọ isi ọ dị gị? Gịnị yọgo gị? Gịnị eyi ebe? Gịnị eyi ebe? Onwere ndị isi arụ ọ dị gị? Gịnị kọga gị nga ka ị chọrọ ịnọ gosiwe si nwere sịkọ sịkọ? Okay, sir, I'm sorry, sir. Asụkwarala m bekee gị ị bịara nga eyogo eyogo ị saala ahụ taa.
asala m ahụ sa ele ihe yoghe ekwedo gị n'isi eyoghe gị mana akụkụ onwere ewena iwe ebee na Anambra ka i si abụ m onye Ihiala ebee na Ihiala
eze atọ n'Ihiala ebee na eze atọ n'Ihiala
ndị akụ odozie n'Ihiala
okay ị ma na ihe ọbụla anyị na-eme ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru mewe gị interview
Yes, sir. Nọrọ ọfụma welite isi gị nọrọ ọfụma ị bịa nga bịa ma- be- bend ya bend ya onye hụ kpọ oshi achara na ya dịka ọcha- ọ- ọ- ọ- ọ- ọkpọ oshi achara n'ime nne gị na nna gị ha dị ole

ụmụnne m dị 5 enwere nke ara agbagha onweghị nke ara na-agba enwere nke wụ onye oshi onwedị nke na-ezu oshi enwere nke garala nga onwebe nke gara nga
papa gị na nne gị ha mụtara onye akwụkwụ n'ụlọ unu mba onwerọ onye mụrụ unu imbe ọ nọ na family unu saa imbe ọ nọ na family unu mba mba mba mba enwerọ imbe sa ị ma nri eshi
ama m esi nri ọfụma akwụkwụ ọ ji adọ gị mba o akwụkwụ adị adọ i meela nwaanyị na nwaanyị mbụ mba o ị nwere vibrator enweghịkwa m ị nọrọ na na nrọ ha- ha- gị hụ ndị ara ha na-achụ gị ọsọ gị ana-agba mba o onye ara ọ gbaala gị aka ntị mbụ mba onye ara amabeghị m aka ntị mbụ o ị rụọna ọrụ ọgbanje mbụ ma ọrụ mọmị wata bụ nke papi mba o nwebeghị nke m mere eme
ị ji ekpe ụka ka ọ wụ ọdịnala ana m aga ụka ụmụ nwoke ole tarala gị
ụmụ nwoke naabọ aha ha Emeka na Chibụzọ ị dịkwanụ afọ ole ha
saa ị dị afọ ole ok anọ m 26 years ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum mba agarọ m ụlọ akwụkwọ mahadum kee ihe ị na-arụ
ana m azụ afịa afịa akele gị sị na-azụ afịa afịa akele na ma ma ọ wụ amụ ka ịzụ ya ee afịa akwa sa akwa ka ị sị ịzụ afịa nwee ike gwa m na ọ wụ afịa afịa akwa ka ka- ka ị sị na-azụ afịa ya dị ka ọ wụ ahịa amụ ewela iwe sa ị ji agba akwụla mba o adị m agbakwa akwụna
nwoke taa gị a na-akwụ gị ụgwọ adị m agba akwụna nwoke ahụ nwoke maka taa gị adị akwụ gị ụgwọ ka ọ wụ onye laịkịrị gị enye free

ekpe o dewere ihu nnọọ ka onye mere escape albino ị ka nwere enyi nwoke ugbu a mba onwere onye ji m eji eji okpu ata gị ka gị eji ata gị without
eji okpu ata m iji aṅa amụ mba o
ego inye ele ụdị mkpu ị na-eti
mama were ụmụ nwaanyị si eti mkpu ka m si eti tie mkpu nke gị ị sị na ma wee ụmụ nwaanyị niile nọ na-etikọta ụlọ nwere otu olu tie mkpu nke gị here nwoke ọbụla laikiri mkpu gị ya laikia gị ya kpọọ gị ma ọ chọọ ya hafụ Ị sị gịnị? Eish, eish, listen. Ana m egwu egwu here. Don't come here to play with me. M sị gị tie mkpu nke gị gị ga-emeghe isi ụta ka nkịta nkịta epetịrị epetịrị. Ewela iwe sir. Ewela iwe sir. Tie mkpu gị ka m pụọ here.
amakwa m eti ewu ona ka m si eti na amaghị m eti onwe nke m ma anya ya
Genotype gị.
AA Blood group gị.
O positive Kpọọ your number. Kee ebe i si na-anọnyere anyị. Lagos